Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde chomwe tingakupempheni Amalawi, imvereni audioyi mpaka kumapeto. Osayiwala kupanga share kuti anthu enanso ayimvere mosavuta. Komanso chomwe ndingakupempheni mupange share, like komanso subscribe. Mukapanga subscribe, mavidiyo athu azikupezani mosavuta.
panopo talandira kuchokera ku matally centers uh, okwanira 17 takhala ndi matally centers awiri ndiye tikudikirira kuti zinazo zifike chabwino mwina zimene zatsalazi kuli ah, lilongwe mapuyu south komanso lilongwe nkhoma tangotifotokozerani kuti kodi kumeneko zinthu zili motani kuti sizidafike pamalo pano kuyamba ndi kuma lilongwe mapuyu south zimenezi timalumikizana nawo atitsimikiza kuti anyamuka akubwera kutanthauza kuti nthawiyo posachedwapa tizilandira kuti tizipanga process ya lilongwe nkhoma kunachitika issue imene amene amagwira ntchito kumeneko ah, anafuna kudzipha ndi nkhani yili manja mwa polisi ife sitinganene kwambiri tinangotumizako ah, district elections officer komanso director of education amene amafuna kuzilondola ndiye azilondola talumikizana ndi office kwa MEC tikudikira kuti atipatse way forward timalankhula nawo posachedwapa akuti atipatsa yankho posachedwa kuti ntchito ipitirire kudera kumeneko
ndipo mmene akuwerenga chisankho m'peter mutharika akutsogolamu a mcp ngati adapha chilima ali vice president wa boma peter mutharikanso kumupha nchosavuta padakali pano mpofunika abisale zedi kapena chitetezo chikhale chokhwima komanso asakhulupirira amene akang'adirawo chifukwa ndi abomabe pakadali pano mcp yazingwa itha kusokoneza chisankho pomupha peter mutharika pa nthawi imene tikuwerenga masankho choncho masankho asanaulutsidwe nkupezeka kuti atuma zigawenga nkukapha peter mutharika ngati adakwanitsa kupha chilima ali president wawo vice president wawo Nde Peter Mutharika panopa ndi munthu woti ndi president wa chipani komanso akutsogola chingavute nchiyani kutuma zigawenga kuti zikaphe Peter Mutharika ku Mangochi tolinga kuti kusokoneza zisankho panopa mcp yazungulira mutu sikugwira sikuganiza bwino bwino yayi ikudabwa kuti ma zachitikadi koma amalawi atithamangitsadi kodi nanga pamene patipanga bwanji zikhale bwanji panopa anthuwa mitu yawo sikugwira yayi

Peter Munthalika pamene akuwina ali wotsutsa achakwera ndi oyipa mtima panopa they might do preparing something dangerous to Peter Munthalika mcp panopa akhoza kumupha Peter Munthalika chifukwa panopa sikumvetsa panopa yatenthedwa ya, ya panopa ikuotcha njerwa akuotha moto wa njerwa pa nthawi imene ili sepitembala samaona kuti moto uwu amatiwotcha nawowu ngowotcha lero wawotcha ndi iwowo umene adawupanga okha inu ngati anapha chilima amene adawayika pa mpando ndipo adakali pano Peter Munthalika akutsogola ndi wa opposition iwo adakali pa mpandopo kodi chingavute nchani kuti akamuphe Peter Munthalika potuma zigawenga zigawenga zimene zinakapha chilima ali mu ndege nde Peter Munthalika ali kunyumba kwake ku page house ku mangochi sizingavutikenso iyayi zikangowotcha nyumbayo olo zikalowa mmene momo ndikukapha Peter Munthalika uja ndikuthawa kenako iyayi zigawenga zosadziwika zapha Peter Munthalika zisankho za purezidenti zi- zi- zichitikanso e izi ndi izi Ah, amalawi imfa ya chilima anthu asayiwale imfa ya chilima a Peter Munthalika asayiwale imfa ya chilima a dpp asaiwale imfa ya chilima imene inachitikira amalawi asaiwale ndi ena onse azipani asaiwale titha kuonanso imfa ina yophedwa kwa Peter Munthalika a mcp akhoza panga china chilichonse chifukwa samayembekeza kuti iwowo angaluze mavoti motere makamaka kuluza ku dpp ali ndi mantha koopsa ndidanena kuti a mcp ndiokonzeka kuluza ku chipani china koma asati ku dpp koma zinthu zachitika monga iwowo samayembekezera ayi analipo ena mwa wa opposition ati iyayi kutenga voti ku mcp ndi kumakapatsa peter munthalika bola kupatsa mcp yomweyo amene ajawo ndi atidye nawo atinke nawo ndi amavochas amene ajawo panopa peter munthalika ayenekera kubisala ndi iyeyotu akutsogola ife a utm sitikutsogola iyayi koma tikulimbikira ndithu amene ali pa namba 2 ndi achakwerawo ndiye chimene angachite nchani sitikudziwa maganizo anga athu akamupha Peter Muthalika ndiye kuti basi masankho alephereka a upurezidenti tivotanso upurezidenti azakhala aphungu okha kodi pa nthawiyo azakhala purezidenti nda asapangetu relax a dpp asakhale pansi kumavinavina mmalo momuteteza president wawo wachipani amene akhale president wathu wa dziko la malawi ufune usafune iwe wa mcp kumene uliliko akamakufunsa kuti president wa dziko la malawi ndani uziyankhabe kuti Peter Mutharika ngati imene tinkayankhira ife mokakamizika tisakufuna chifanifani chomwecho chi Chakwera chinalikhala pampando